awuzu bilayi mina sitana rajim bisimilayi rahman rahim an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ a ye an bɛ bamako yɛrɛ kɔnɔ yan komi aw yɛrɛ fɛnɛ a ye kunnafoniya sɔrɔ cogo min na ka a fɔ ko yɔrɔ ci kow bɛ ka kɛ bamako kɔnɔna la yan donc i n'a fɔ a y'a ye bɔlɔlɔw kan cogo min na an wulila bi ka se kɛnɛ yɛrɛ kan an yɛrɛ wulila an ye hali sisan mansin bɛ kɛnɛ in kan a bɛ cili la bon an wulila an taara a constat kɛ an y'a yɔrɔw bɛɛ lajɛ yɔrɔ minnu cira yɔrɔ minnu bɛ hali ka ci sisan an taara an y'a bɛɛ lajɛ ka ɲa donc bamananw ko ko mɛn dan o ye mɛn tigila ye tinɛni mana mun ɲɛfɔ bama ɲɛkuru ko la o ye lakika ye donc maa minnu yɛrɛ dusuma kasira an sigilen filɛ nin ye nin yɔrɔ in kun ye étage dɔ de ye donc yan kun ye étage belebeleba ye miliyɔn caman donna a la donc ani a maaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna u da don ko in na k'a ɲɛfɔ olu y'u ka papiye sɔrɔ cogo jumɛn na yɔrɔ in ani cili kun ka kan wa ani cili kun man kan donc olu yɛrɛ u bɛn'o ɲɛfɔ sisan sisan donc an balimakɛ ni ɲakuma alhamdulilayi an b'aw fo aw ka nali la ka n'anw ɲininka a diyara an ye a bɛnn'an ma ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo alihamdulilayi anw nana nafolo ɲini bamakɔ yan bamakɔ t'anw ka dugu ye anw ye kɔmɛrisanw de ye an sigilen bɛ sugu kɔnɔ ka ca ala fɛ mɔgɔ caman b'an dɔn sugu la an ye dɔɔni dɔɔni minnu sɔrɔ an nan'u don yɔrɔw la yan a t'i n'a fɔ an sigira ni dugutigi papiye ye notification de b'a la an yɔrɔ ninnu sɔrɔ n'o ye ka an ka boliboliw n'an ka timinadiyaw kɔnɔ ala ye dɔɔni min don an gɛrɛjɛgɛ la n'an ye dɔɔni sɔrɔ an bɛ boli ka n'o don yɔrɔw la fo an kun ye yɔrɔw jɔ k'u bili ka ne yɛrɛ terikɛ n'o sigilen filɛ n kɛrɛfɛ n'o ye Amari Jara ye o yɛrɛ kun y'a ka deuxième étage daminɛ k'a wurudi n'a fɛn bɛɛ gosi ka dugumana ban pewu mais ne kɔni ka yɔrɔ kun bilila ka portiw don a la ne mɔgɔ kun ma bila ne ta kɔnɔ mais mɔgɔ min tun bɛ amari ta kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bi naani bɔ mɔgɔ bi naani a ye réfugiéw don a kɔnɔ u bisimilalen kun don yan diɲɛ sanga ni waati bɛɛ an bɛ n'u lajɛ bon an bɛ bala mun na alamisa tɛmɛnen u y'an wele ko mansin bɛ eh, bienvenue yɔrɔ la yɔrɔ ci la an wulila an taara a lajɛ an ye ɲiningaliw kɛ an ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ a la an tora ten fo ka na se anw ka yɔrɔ ma yan anw ka yɔrɔ an y'a jɔ cogo min na an b'o dɔn an bɛ boli ka dɔndɔni de ɲini sugu la an ye suman baarakɛlaw ye ani gomi ninnu o y'an ka baaraw ye ani dabilenni ye yɔrɔ si tɛ mali in kɔnɔ ni a bɔra moti mara la anw dɔnnen tɛ yɔrɔ min na parce que an ka marisandusi ye shɔ ɲɔ kaba dabilenni yiri ɲɛji gomi arabi k'a minɛ kayi san kucala sikaso eh, wasolon tout ça là an b'a yɔrɔ bɛɛ dɔn an bɛ boliboli kɛ yen k'an ka dayirimɛw de ɲini min bɛ sɔrɔ dayirimɛ kɔfɛ an bɛn'o don so la don dɔ la an denw bɛ se ka lafiya o de nana k'an bolo ni dusukasi in ye o de nana k'an bolo ni sɔnja in ye bi jamana wɛrɛ nege b'an na ka k'o den ye ka tɛmɛ mali kan ka d'a kan fɛn min kɛra an na k'a fɔ a mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mɛ sariya bɛ mɔgɔ sariya dulonnen bɛ mɔgɔ min kun na n'i m'a ye i bɛ fɛn k'a la i k'a suda a tigi la o de bɛnnen bɛ i kana fɛn dɔ k'a la a bɛ se ka na ni ko caman ye a bɛ se ka na ni ni bɔli ye a bɛ se ka na ni dɔw ka ɲɛnamaya yɛrɛ tiɲɛni ye pewu yanni diɲɛ wuli cɛ u t'u yɛrɛkun sɔrɔ Vraiment nin kɔni ko in a ma bɛn anw ma dɛ a ma bɛn anw ma bi a ma bɛn anw ma sini a y'anw ɲɛ to sira la a y'an jigi tigɛ jamana in na a ye jamana in nege bɔ an na papiye bɛ an bolo min bɔra mɛri de disiriki fɛ o papiye bɛ yen an ye yɔrɔ ninnu jɔ ni o papiyew de ye i y'a faamuya an yɔrɔ ninnu sɔrɔ n'o ye o papiye de bɛ yen k'a fɔ epi fana papiye tɛ ten ye hali an ka minnu ye taara peremu sara u y'a sara trezɔri ka resi b'a la k'a peremu sara waa bi wolonwula ni kɔ ɛ jamana sariya sira kan peremu kɔfɛ n hakili la titiri de bɛ yen mɛ n'i ye peremu sɔrɔ n hakili la i bɛ se k'i ka so jɔ dɛ o papiyew de sɔrɔlen kɔ an fana ye so ninnu jɔ o de nana k'an bolo ni sɔnja in de ye ne kɔni b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye vraiment degun min b'anw na bi n'o y'an ka yɔrɔ anw ka nafolo min kasarala an ma Vraiment a y'an dusuma kasaya dɛ a y'an dusuma kasaya fo ka taa se a hakɛ ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka ko lajɛ ni hakili ye jamana jɔcogo tɛ nin ye dɛ jamana jɔcogo tɛ nin ye dɛ mɔgɔ minnu taara ka bɔ kɔrɔn fɛ olu bi yan an y'u bila an ka sow labanbali kɔnɔ ala kama ni don ma munumununa n'an ye kɛmɛ fila ni min sɔrɔ an n'u delila an b'o d'u ma k'u hinɛ ni nin nana kɛ o ye an ka nafolo tiɲɛna olu minnu tun bɛ n'an n'u delila a kɛra an n'u bɛɛ ma jigiwaaro ye tiɲɛ yɛrɛ la bi ni tɔɔrɔ tɛ fila ye anw ye dɔ sɔrɔ a la maliko la bi ala sababu bonya b'a la donc an balima dɔ b'an kɛrɛfɛ an bɛna kuma d'ale ma ale fana ka laseli dɔw kɛ
asalaamaaleykum
ee an balima lamɛnnikɛlaw mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na nin ko in na ee ne yɛrɛ ta man jugu ɲɛ na parce que ne bɛ dɔ kɔnɔ ne ye nin terrain san terrain fila yan papiye bɛɛ bɔra yɔrɔ min na a bɔra disiriki de la mairie disiriki adama sangare fɛ yen i bɛ taa vérifier notification u bɛ géomètre bila a bɛ n'i ka yɔrɔ yir'i la i bɛ t'i ka permis sara ne ta kun ye lot fila de n y'a permis sara n ye wari sara waa bi wɔɔrɔ ani wolonwula wolonwula a kelen kelen a bɛ bɛn waa kɛmɛ ani kɔ de ma permis k'a yɛlɛma n tɔgɔ la notification waa tan duuru duuru k'a ka permis ye waa bi wolonwula ni dɔɔni dɔɔni a fila banni kɔ ka etaji jɔ k'a ban maa min bɛ ne ka nin yɔrɔ in kɔnɔ maa bi naani ani duuru maa fantanw don n ti dɔrɔmɛ minɛ u bolo u tun b'a kɔnɔ ala kama mais u nana so ci hali ne t'a kalama a diɲɛ foyi u nan'a ci ne yɛrɛ jɔlen n jɔlen hali garidiw ma sɔn ka gɛrɛ hali garidiw ma sɔn ne ka gɛrɛ ka na n ka yɔrɔ n ka don n ka yɔrɔ kɔnɔ u y'a ci ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ko maa ti ko ko kuma t'a la dɔgɔtɔrɔso mɔgɔ dɔw n yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bila a kɔnɔ fi sabililayi ka tila tuguni ko kana kɛ étranger minnu bɔra kɔfɛ ka na siyɔrɔ t'u bolo k'u bila a kɔnɔ fi sabililayi réfugiés u tɛ dɔrɔmɛ di yan k'u to a kɔnɔ n'u deux ans ye ne ka yɔrɔ in kɔnɔ yan u y'a ci hali n ko ma tɛmɛ n'u cɛ wa n ka permis bɛ n bolo n ka diɲɛ fɛn bɛɛ bolo ne t'a dɔn mali an ma an m'a mi yɔrɔ min na ka taa an ja yɔrɔ min na parce que ne yɛrɛ tɛ ka n ta in yɛrɛ jɔrɔ parce que alhamdulilayi ne tɛ si a kɔnɔ mais fantanw bɛ yan nɔ bi saya ka fisa u ma balo ye ne yɛrɛ ni walahi muso saba ni den tan de bɛ ne bolo n'o tɛ bilahi taala ne bɛ n yɛrɛ faga parce que n t'a dɔn n bɛna mun fɔ nin mali ko yɛrɛ la bilen tiɲɛ foyi t'a la faamaw de bɛ ka fantanw tɔɲɔ fo k'a dama tɛmɛ mali tɛ se ka suma nin kan kan quoi suma cogo foyi tɛ mali la nin kan kan ni iyadi agali bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bi ne yɛrɛ bɛ taa a nɔfɛ ne bɛ k'a ka mamuru mɔgɔ ye n bɛ ban maliyɛn la ne ne ko ne ne bɛ iyadi sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ bi ne bɛ taa fara a kan ka k'a ka mamuru mɔgɔ ye ka ban ban ban mali la pewu pewu nin ko in kama ka kɛ ka kɛ jihadisi ye parce que ko in dan tɛmɛna quoi a dan tɛmɛna fo k'a dama tɛmɛ u ye mɔɔw tɔɲɔ u ye mɔɔw tɔɲɔ fo ka mɔɔw tɔɲɔ ka s'a dan ma fantanw de bɛ ka balo setigiw bɛ ka balo fantanw na nin bɛ fɔ cogo di an bɛ k'an ta de ɲini an bɛ k'an ta de ɲini a kɔnɔ an ka so de bɛ yan bi an halala de don an y'a san an wɔsira k'a jɔ ka mɔɔw bila a kɔnɔ ɛ n'a fɔra k'u bɛn'o ci sɔgɔmada kelen k'o tɛ a tɔgɔ bɛ ko zone a tɔgɔ zone aéroportuaire zone aéroportuaire ye yɔrɔ jumɛn ye maliyɛnw de b'a kɔnɔ mali kɔni maliyɛndenw de bɛ mali mali mali dugukolo kan yan ne t'a dɔn ko nin bɛ fɔ cogo min na n'a kɔni a se b'a ala ye a sɔrɔ cogo b'a ala bolo maa kɔni ne kɔni tɛ yafa maa kɛra ne ka so cibaa ye ne ye n ta to ala ma n ye n ta yira masa arama na n'a sɔrɔ o de bɛ se ka a bɛɛ kelen kelen woloma kelen kelen ne ye n ta jira ala la parce que se kɔni tɛ ne ye setigi de ye ala ye merci d'accord merci voilà n balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka ninnu ka kumaw lamɛn donc aw yɛrɛ a ye yɔrɔ cilenw ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ mun cira a ka can a ɲɛ b'a yɔrɔ caman cilen na donc maaw ye nafolow de don nin yɔrɔ ninnu na donc halisa an bɛ an ka autorités an b'u wele ee, an bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ transition de fɛnɛ kɔnɔ donc transition fɛnɛ kɔnɔna fo transition a ka mission principale dɔn an yɛrɛ ko ko an bɛ transition dɛmɛ baara transition dɛmɛ u ka baara la mais o baara ninnu o tɛ mɔgɔw ka so cili ye dɛ o baara ninnu ye mun ye o de ye ka jamana bɛ se ka lakana cogoya min na ani ka se ka élection o ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min na donc k'a fɔ ba ndaw ɲɛnɛ ani k'a fɔ asimi ɲɛnɛ ka tila k'a fɔ malik jaw fɛnɛ ɲɛnɛ ee, u k'a dɔn ko fantan ɲɛji o man ɲi fanga ma ibk ka wagati ni pratique kelenw de caman kɛra ibk ka wagati kɔnɔna la ni a wagati ni ala yɛrɛ ye fanga labila donc ni fantan fɛn fɛn sigilen filɛ nin n'u ka yɔrɔw cira k'a sɔrɔ papiye dɔ b'u bolo k'u ka na nin yɔrɔ in na donc i b'a ye a bɛ gɛlɛya bon ni dun ye yan yɔrɔ ci yɛrɛ fɛnɛ la ne fɛnɛ ma mun faamuya ne yɛrɛ fɛnɛ yalala k'a yɔrɔw lajɛ ne ɲɛ bɛ izini dɔw bɛ yan yɔrɔw kɔnɔnaw la so wɛrɛw fɛnɛ bɛ yan yɔrɔw la olu ma ci donc ni an ko an bɛ a fɔ ko an bɛ sariya jamana kɔnɔ ni yɔrɔw kɔni bɛ ci k'a a kan ka ci k'a bɛ sariya kɔnɔna la ne bolo yɔrɔ fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ de kan ka ci mais mɔgɔ dɔw ka iziniw bɛ yan an yɛrɛ tɛmɛna an y'o iziniw ye hali minusma bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ ou bien olu ka wusa ni jamanadenw ye hali kɔsa in na mamɛdi saliya ale bɔra ka taa mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ inaugurer yanfɛla la o yɔrɔ ninnu bɛɛ bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ bɛɛ donc an kana kɛ dɔrɔn eh, se tɛ minnu ye hali protection civile direction a baara dɔ bɛ ka kɛ yan u bɛ ka so dɔ a so dɔ bɛ ka jɔ yan yɔrɔ la ou bien mun don an ma se k'a faamuya yɔrɔ caman bɛ yan zone kɔni kɔnɔ an yɛrɛ la an y'a ye olu ma ci ko état yɛrɛ ta ye ou bien o ye mun ye moi je comprends pas donc an bɛ se ka mun fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna o de ye dɔrɔn jamana kana kɛ deux poids deux mesures ye ni o kɛra o tɛ an arranger transition ma na mɔgɔw ka so cili kama donc ne ka faamuyali la ni so ci ninnu don an k'a to n'an bɔra transition kɔnɔna la o fɛngɛ minnu bɛ yen a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛɲini ka ɲa ka se k'a ɲɛdɔn n'a baaraw kan ka kɛ parce que an ka fɛn dɔ fɛnɛ fɔ n'an ko ko an bɛ sariya fɛnɛ kɔ Sariya mana mun fɛnɛ fɔ an kan ka tugu o kɔ pour que o walew fɛnɛ bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔna la donc an tɛ se k'a fɔ an bɛ bila sariya contre la mais fo k'a sɔrɔ sariya fɛnɛ bɛ ka mun fɔ a bɛ ka k'a ɲɛma n k'a ma ko yɔrɔ dɔw bɛ yan olu ma ci usine dɔw bɛ yan o ma ci donc ni yɔrɔ ci ni tiɲɛ don ni sariya ko don yɔrɔ dɔ man ka ci ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ to yen o bɛ kɛ ni dalu jumɛn ye o man ka kɛ o voilà voilà ko kuru kuru korilen yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan voilà voilà voilà petit ko petit baro bɛ yan mɔgɔ caman bɛ yan donc imagine n'a fɔra ko yɔrɔ fɛnɛ kɔni ka ci kɔni a b'a bɛɛ de ci n'a ma ɲa cili kɔ a b'a bɛɛ de ci mais tiɲɛ na anw yala la ee an fa dɔ bɛ yan ale bɛna témoignage dɔw kɛ
karamɔgɔya a ni sɔgɔma a somɔgɔw kɔri baasi t'aw la bon an kɔni an ye zone san i y'a faamu komi aw yɛrɛ ka kuma ko zone wagati dɔ la fana ko ko ko so réserve n t'a dɔn ko réserve quoi n t'a dɔn an tɛ tubabukan mɛn i y'a faamu an kɔni ye yɔrɔ san ni Adama Sangare ka notification ye ka taa contrôler a fɔra a ka ɲi ka géomètres ta kɔmi balimaw ni n dɔgɔninw ni n kɔrɔw y'a fɔ cogo min na y'a faamu mais an tɛ ka min faamu y'a faamu o de salon an kɔrɔ yan muso dɔ bɛ y'a faamu ka y'a faamu yɔrɔ dir'o ma k'a dira ale ma état fɛ y'a faamu o y'a yɔrɔ jɔ k'a kɛ kulu ye yɔrɔ bɛɛ cira o ka muso o muso o ka yɔrɔ o ma ci o bɛ yen ayiwa n'a fɔra k'a fɔ ko sisan ko maliyɛn i y'a faamu ko yɔrɔ k'an y'a di ko an ta tɛ n'an ta tɛ maliyɛn dɔ man ka wuli ka dɔ to yen y'a faamu kuma yɔrɔnin min ma bɛn ne kɔni ma o y'o yɔrɔ ye y'a faamu n'a ma ɲɛ sisan k'a fɔ ko yɔrɔ min t'an ta ye ko maliyɛnw ko an kana sigi a kɔnɔ ko hali n'an ka jamana papiye b'an bolo ko an man ka sigi a kɔnɔ n'i nana ci o la i kana i kana dɔ ci ka dɔ to yen hali usine a man kan ka to yen y'a faamu mais kɔmi kabini ala ka mali da y'a faamu fantanw de bɛ kasi mali faamaw de bɛ balo sentanw na setigiw olu b'u diya y'a faamu mais dɔ bi dɔ ye sentan ye sini kiyama don y'a faamu o bɛ kɛ setigi ye dɛ an kɔni an t'a yira ala la an y'a yira a kira la ni ala ka jɛ ye ala bɛ tiɲɛ bange n'a kɔni b'a fɛ jamana in ka ɲa bɛɛ ka lafiya k'a damina fantan na fo faama bɛɛ ka lafiya y'a faamuya a ye fantanw ɲɛji boli a y'a dabila ne bɛ min fɔ aw ɲɛna o y'o ye ala sago aw sago a y'a jira k'a fɔ ko gafe minnu b'a bolo ko adama sangare de ka gafew de b'a bolo est ce que nin baara in kɛlen a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin adama sangare ma walasa an n'a ka ɲɔgɔn ye a ye gafe min d'a ma a ka se k'a fɔ an ɲɛna mun na so cira
o yɔrɔ an ni adama ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais a b'an ka jati la k'a fɔ an bɛna se adama sangare ma parce que ni ko kɛra adamaden ja bɛ wuli parce que nin kuma in fɔra dɔw tun bɛ fo dugu wɛrɛw la motuw b'a la dɔw tun bɛ buguni dɔw tun bɛ yɔrɔ wɛrɛw dɔw tun bɛ yanfoyila bɛɛ ni boli de nana o tuma an bɛ ka ɲɔgɔn retrouver an ye wele se bɛɛ ma o tuma an bɛna ɲɔgɔnye kɛ ka délégation wuli ka taa adama fɛ yen k'a dɔn moins comme ale de ka eh, papier y'an sigi sinon eh, a fɛn n galannen tɛ o eh, dugutigi bɛ o dugutigi ma papier di maa ma n'i sigira o mun ye mɔgɔw d'a la eh, mairie tɛ wa eh, administration tɛ wa n k'o de ye mɔgɔw da a ko la ka sigi eh, mais n'a fɔra administration yɛrɛ ko jamana b'a a yɛrɛ lagosi ka papier bɔ ka tila k'o sɔsɔ aa an ma se k'o de faamu n'i y'a sɔrɔ dugutigi tun y'an sigi sisan an b'a fɔ a dugutigi peut-être fili don mais dugutigi m'an sigi dɛ an sigira ni sariya dɔ papier de ye n'o ye administration ye i y'a faamuya mais n'a kɛra sisan ɛ min mana na fanga na don min o bɛ n'i kɔgɔ da fantanw na k'olu jigi kari an bɛ jɛ k'a jira ala la an bɛ jɛ k'a jira ala la mais anw tɔɲɔna ala de bɛ se ka anw nimisi wasa n'an ko an ma tɔɲɔ an tɔɲɔna dɛ wa an t'a yafa an tɔɲɔbaga ninnu ye maa maa da b'a la an tɛ yafa u ma dɛ u y'an ka nafolo tiɲɛ ala k'u mago sa ala k'u kɔ u ala k'a b'u kɔ la parce que u ye cɛn de se an ma an ma ban sariya ma dɛ an ma ban sariya ma mais an ma ladɔnniya fana yɛrɛ an ma ladɔnniya a kɛra ni mansin jɔra i ka so da la ni minɛn bɛ yen u b'a fɔ hɔn papier filɛ i ka minɛn bɔ an b'a ci u ye so ci minɛn yɛrɛ dɔw da la dɔw ti yan mɔgɔ de tun bɛ dɔw ka so kɔnɔ olu ko an tɛ se ka nin minɛn bɔ an ta tɛ an ye fɛntigi wele a bɛ na yann'a nali cɛ u y'a ka yɔrɔ kari vraiment vraiment bi kɔni ni tɔɔrɔ tɛ fila ye anw ye dɔ sɔrɔ a la maliko kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la bi anw jigi tigɛra an jigi tigɛra dɛ an y'an ka wari ɲini ɲini ko min na an ye boli mun kɛ k'an ka wari ɲini an yɛrɛ b'a dɔn n'a fɔra ko o don o don de an bolo fila b'an kun an t'a dɔn an bɛna min fɔ maliko in na vraiment vraiment u k'a lajɛ tiɲɛ na an bɛ k'a fɔ don o don mali ye silamɛ jamana de ye diɲɛ don o don mali fantanw de bɛ kasi la fan dɔ fɛ diɲɛ don o don mali fantanw de bɛ ka faga diɲɛ don o don mali fantanw de ka balo bɛ ka jeni diɲɛ don o don mali fantanw de donnen bɛ kaso la vraiment a nin maliko in mana kɛ min ye anw m'a faamu dɛ anw dɔnyɔrɔ tɛ nin maliko in na dɛ depi demokarasi nana ko o bɛna k'anw lafiya sababu ye anw ta kɛra denbila lɛfɛla ye dɛ demokarasi ma na anw fɛ yan dɛ demokarasi ma na anw fɛ yan dɛ an kɔni ta kɛra an bɛ ka ɲɔgɔn lajaba diɲɛ don o don ka di diɲɛ mɔgɔ ma ɛ mɔgɔ min sera ka so jɔ mɔgɔ du min bɛ yan ka ca du ba naani n'a fɔra i ka n'o ci depi alamisadon fɔ bi u bɛ sow kan k'u ci aw yɛrɛ ye masinw ye aw ye masinw ye u bɛ fan bɛɛ fɛ faama hakɛ min bɔnnen bɛ yan bi hakɛ foyi t'a la vraiment an kɔni tɛ yafa dɛ an b'a jira ala la an b'a jira ala la u y'an tɔɲɔ vraiment ala k'u tɔɲɔ u y'an jigi tigɛ ala k'u jigi tigɛ ninnu t'an ka ɲɛmɔgɔw ye dɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ jɔ kɔmɔgɔ fagali kan o t'i ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ye nin kɛ an t'a yafa o ye dɛ ala sago jama bonya b'a la an bɛna kuma di an balima dɔ fana ma an balimakɛ ni ɲakuma e ka tɛrɛn dɔ bɛ yan yɔrɔ in na ne ka tɛrɛn caman bɛ yan ne y'a sɔrɔ cogo di n y'a sɔrɔ ni n y'a sɔrɔ ni papiye ye administration papiye mhm. n y'a san n ye dɔw feere mhm. ne ye dɔw jɔ bɔn hakilina wɛrɛ foyi tɛ ne fɛ mhm. tiɲɛli kɛra tiɲɛli kɛra u ta y'u sago ye mɛ ala fana ala fana ta ye a yɛrɛ ye ni ala sɔnna ko min bɛna bɔ a la o bɛna ye an de an de y'u lasigi an de ye IBK gɛn dɔw bolo karila dɔw sen karila ni IBK kun ma gɛn nin kun t'an sɔrɔ mɛ an yɛrɛ de bɔra ka kala bolo an bolo turu an ɲɛ na a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛ na mɛ an ni maa o maa jɛra ka IBK gɛn u bɛɛ tununna bi u ma sɔn ka n'an dɛmɛ i y'a faamu mɛ u ye tiɲɛli kɛ u ma na mali jɔ kama u ye yɔrɔ min ci maa miliyɔn hakɛ de bɛ si a kɔnɔ bɔn u dun nana k'u bɛ mali sumaya ɔ jamana yɛrɛ minɛna jamana an turula mɛ a ma kɛ IBK ka waati la o i y'a faamu mɛ sisan u ye dɔ fara jihadisiw kan siyɔrɔ t'an bolo bɔn ala tɛ kisi ala tɛ sɔn ala tɛ sɔn mɔgɔw y'a deli ala tɛ sɔn u ye dɔ fara jihadisiw kan u ye dɔ fara jihadisiw kan u ma na mali suma kama mɛ n t'a yafa bi n ko ne t'a bɔ a la ne t'a bɔ a la minnu b'a la ne bolila ne bolila u nɔfɛ de ka na ne bolila de n ko mɛ faso fɛ mɛ n'a ma ɲɛ ne ye u ta ye tiɲɛ o an bɛ taa eh, voie diplomatique fɛ mhm. eh, sariya ye mun fɔ mhm. recours bɛ se ka don cogo min na mhm. ka taa justice la pour que ka état bɛ se ka attaquer quoi parce que ne ka information y'a jira n na ko ASECNA ka titre foncier de bɛ nin yɔrɔ kan a tɛ yan n y'o de mɛn a tɛ yan ASECNA ta ye hectare kɛmɛ wolonwula de ye u y'a kori o de y'u ta ye u ye nin kɛ réserve de ye u faama damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ma di forotigiw ma forotigiw y'a ye u yɛrɛ de fɔlɔla ka onapu jɔ ka duwani jɔ i y'a faamu ka ekɔli jɔ ɔ adamadenw de bɛ k'a bɛɛ la eh, an ni gardien bɛ se a bolo eh, gardien bɛ si a kɔnɔ adamaden de don ni avion binna a kan dun o tɛ maliyɛn den dɔ ya donc an fana mɔgɔw fana bɔra k'u ka forow morse an y'o san u bolo sinon an tɛ yanka ye bi an tɛ yanka ye sini tiɲɛli bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na an bɛ ka an bɛ bɔ yen de an nana an yɛrɛ dugu kumakan laban mun b'an bolo cɛ o cɛ ye nin decision siɲɛ ala kan'a to yen ala kan'a to yen kira kan'a to yen n'a sɔrɔ an an ka warijɛ de bɛ kɛnɛ in kɔnɔ an ma taa sonyɛ gɔfɛrɛnaman ka wari tɛ i m'a faamu ala kan'a tigi to yen ala kan'a tigi to yen ala kan'a tigi to sini ala kan'a tigi to sini an de y'u lasigi

an bɛ taa kiliya bɛ taa papiye lajɛ a t'i fa dɔn a t'i ba dɔn u b'a fɔ a ka ɲi wa wari fana tɛ sara a lajɛli yɔrɔ la n'i y'a di mɔgɔ ma ko a k'a san a bɛ taa vérifier i n'a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a t'i somɔgɔ dɔn i t'a somɔgɔ dɔn ne kɛlentɔ ka yɔrɔ ta n taara vérifier ko papiye ka ɲi ko a b'u fɛ yen ko a source b'u fɛ yen n b'a san o kan de kan sinon adama tɛ adama ka defo tɛ adama verification bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a bɛɛ lajɛ yen a bɛɛ papiye nɔ bɛ yen donc u y'an tɔɲɔ an t'a yafa sini ka fara lahara kan cɛ o cɛ da bɛ nin ko in na k'a fɔ tiɲɛli ka kɛ nin jamana nin ta an tɛ yafa a ma voilà ala ka jisuma k'a ko fura ye ala ka solution sɔrɔ a la wala an ba dɔ fana bɛ yan an bɛna ale fana ɲininka donc an y'a fɔ halisa an bɛ zone aéroportuaire in na halisa an ba dɔ bɛ kɛnɛ kan yan an bɛna ale fana ɲininka an ba ni ka kuma nse aw ni tile somɔgɔw e ka so bɛ kɛnɛ kan yan awɔ ne ka so bɛ yan nɔ e tun ye a jɔ bɔn n ye dɔ k'a la n m'a ban n y'a jɔ de n ye dɔ k'a la mɛ n m'a ban
donc e y'a yɔrɔ sɔrɔ cogo di ne y'a sɔrɔ adama sangare ka papiye de b'a la awɔ mɛ a mɔriselila anw yɛrɛ ɲɛna yan n bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ b'a mɔriseleman na mais n'i ye yɔrɔ san sisan yalima i bɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dugutigi yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ attestation de vente b'a la donc est ce que o kɔfɛ a taara permis ninnu ni papier wɛrɛw bɔ a la wa permis bɔra a la eh, fɛngɛ de b'a la notification de b'a la awɔ permis b'a la u ye permis wariw minɛ o b'a yira anw na k'a fɔ ko yɔrɔ dilen don parce que eh, adama sangare ka papier de b'a la donc anw ye yɔrɔ san n'o position ye Bon ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ma sanni ba kɛ yan parce que anw yɛrɛ de bɛ morcellement na yan voilà d'accord mais euh, sisan an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan a ye investissement mun kɛ nin yɔrɔ in na sisan a bɛ taa joli ɲɔgɔn na ee wari hakɛ tɛ se ka fɔ walayi ne tɛ se ka wari so dɔw yɛrɛ bɛ yan nɔ olu valeur a tɛ se ka fɔ ka se a dan miliyɔn kɛmɛ ni kɔ sow de bɛ yan walayi bilayi

k'a fɔ an ɲɛna a ka yɔrɔ bɛ nin cogoya de kɔnɔ donc an bɛ n'a ka yɔrɔ ci kalo kelen ou bien an bɛ n'a ci tan tɔ est ce que o kɛra wa o ma kɛ sommation o foyi ma kɛ bi y'a cinquième jour yɛrɛ de ye u bɛ yɔrɔ ci la an balala k'a ye u fɔlɔla ɲamakɔrɔ degere pi de la donc o tile fila dɔrɔn u tilal'o la u nana se anw yɛrɛ fana ma yan

donc a tun bɛ ka morcellement kɛ ni mairie papier de voilà
donc sisan e bɛ se ka welekan jumɛn da mali autorité mali autorité welekan da t'o la bilen o olu y'u se de kɛ se min b'u ye o y'o de kɛ gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ bi n'a fɔra tugun k'olu bɛna dɔ fara o gɛlɛya kan ala de bɛ ko kiri tigɛ dɛ ala de ta y'a ka ko ye ni ala ye mun kɛ o de kɛra ne tɛ welewele foyi da ne b'a da masa ala ma ne t'a da autorité ye dɛ ne b'a da ala de a ɲɔgɔn kɛmɛ de bɛ ala bolo k'a lasegin anw ma awɔ ne b'o de fɔ kumakan laban b'an bolo yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ka yɔrɔ cira bɛɛ k'a yira ala la bɛɛ ka limaniya k'a da ala kan sinon a ka jugu dɛ yɔrɔ mɔgɔ an investira yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɔrɔ la mɔgɔ ye investissement kɛ kojugu y'a faamu voilà d'accord merci voilà nin ye an ba dɔ ye ka laseliw kɛ donc an b'a fɔ a ye yɔrɔ in yɛrɛ la an nana an yalala hali sisan yɔrɔ ci a bɛ sen na donc eh, an yalala eh, ka se ka fɛn caman ye mais an ma mun faamuya ko in yɛrɛ kɔnɔ so dɔw bɛ kɛnɛ in kan yan olu ma ci donc an tɛ se k'o faamuya o b'a yira k'a fɔ ko deux poids deux mesures n y'a fɔ a ye minusma mɔgɔw ka yɔrɔ o bɛ yan o bɛ zone in kɔnɔna la k'o fara usine caman fana bɛ yan olu fana bɛɛ bɛ yɔrɔ in kɔnɔna la donc n'a fɔra ko zone aéroportuaire aw bɛ ka mɔgɔw ka so ci yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yan olu tɛ ka ci donc o ye deux poids deux mesures ye jamana kelen kɔnɔna la donc an tɛ se k'o yɔrɔ fana faamuya an ba dɔ fana bɛ yan an bɛna ɲininkali da ale fana ma salamu aleykum walekum salam tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ayisa wolakɛ
donc e ye yan sigibaga ye a ka yan yɔrɔ in e bɛ mun kalama a ko la ayiwa salon salon na sini ne ni cɛ de tun bɛ sɛrini kɔnɔ ala y'a kɛ bolo dɛsɛ nana ne cɛ minɛ nin kuru in tigi a nana fɔ ma a ma ko so dɔ b'ale bolo yan nɔ i y'a mɛn ko so dɔ b'ale bolo yan nɔ ko an ka na yɛlɛma an nana yɛlɛma an ye kalo naani kɛ yen nɔ a don su fɛ ne jiginna n den filɛ yɔrɔ na a natɔ filɛ nin ne jiginna su fɛ dɔ nana ko ale ta de so ye sɔgɔmada joona hali ne ma ko a na ne labɔ a a don an ye nin wele ka sɔrɔ nin bɛ sira la a bɛ munuma na a nana ne cɛ ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna ne ko n b'a tanu ne ko n b'a tanu n y'a juguya quoi a don dɔrɔmɛ t'an bolo dɔ ka saga wari de tun bɛ ne cɛ bolo a nana waa saba dɔrɔn de d'a ma ne cɛ filɛ yɔrɔ nin kɔrɔla kɔni bɛɛ ɲɛ b'a la a kɔrɔlen don a bɛ yɔliyɔli la nin yɔrɔ de tiɲɛna a bolo pewu i y'a mɛn cɛ ma ban cɛ ye so d'a ma so dilen ni sisan cɛ a ma da wa k'a fɔ karisa n ka so sara bɛ min walayi cɛ ma fɔ a ma a yɛrɛ sigilen filɛ dɛ ne ni denw ne cɛ bɛ taa kɔlɔbɛ kɔlɔbɛ a bɛ na an bɛ balo kɛ cɛ in hinɛna an na hinɛ dan de don an b'o la dɔrɔn u nana yɔrɔ ci ne ka minɛn tonnen filɛ bugu in kɔfɛ n'i ma d'a la t'i ɲɛ jɔ a kan taa yɔrɔ bɛ min e yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔrɔ a jɔlen filɛ ni se bɛ mɔgɔ min a bɛ jɔ tan u ma sara an na foyi foyi aw kɔni tɛ hinɛ mɔgɔ la tiɲɛ don ni mɔgɔ fana hinɛna mɔgɔ la a y'a to hali n'a tɛ se ka na kun y'a fɔ a ɲɛna a ye yɔrɔ ɲini an kun bɛ ɲɛ sɔrɔ depuis kunasini ne ka minɛn de tonnen filɛ da la ne ni n ka denmisɛnninw an bɛ sira da la tan taa yɔrɔ foyi de t'an bolo nin hinɛna an na de san kelen kɔ n'a fɔra o ka so ka ci kunun nɔ so yɛrɛ citɔ ne yɛrɛ kan min fɔ bɛɛ y'a mɛn hinɛ yɛrɛ de banna mali la pewu hinɛ de banna pewu waritigiw ko k'u ka balo fantan na k'u tɛ hinɛ fantan na foyi ko sini bɛ yen u tɛ miiri ko sini yɛrɛ tɛ yen u yɛrɛ kɔnɔ ko sini yɛrɛ tɛ yen a bɛ se ka kɛ waritigi bɛ bin a bɛ se ka kɛ fantan fana bɛ kɛ waritigi ye u t'o fana si jateminɛ don min na ne labɔra den filɛ nin walayi den ne jiginna den na a ma lɛrɛ saba bɔ nin de hinɛna ne na cɛ in sigilen filɛ ale de hinɛna ne na an nana a ma problème don a la an nana don so in kɔnɔ fo bi a da ma waga k'a fɔ karisa dɔrɔmɛ mugan a y'a di ne ma ne ka so la a m'a ɲininka an bɔ ala ka hinɛ de kɔnɔ tugu u nana an ka minɛn cɛ ka bɔ yen an k'a ta ka bɔ yen ɛ mun dɛmɛ de bɛna don bilen dusu kasibagatɔ bɛ se ka ɲuman fɔ wa ne ba an dusu kasira dan yɛrɛ yɛrɛ don an ma sa dɔrɔn de sinon foyi foyi t'an kɔnɔ bilen an yɛrɛ filɛ hali ka daga sigi tile saba ne ma se ka daga tellement tellement dusukasi bɛ ne kan tile saba ne ma daga sigi bi de an ye tobili kɛ bi de an ye tobili kɛ tellement ne dusukasira n ma se ka daga sigi hali ka kogo ɲuman kɛ n ma se ka kɛ mun kama don dusukasi de don yala nin hinɛna an na cogo min na olu tɛ se ka hinɛ an na wa a i yɛrɛ nana mɔgɔ sɔrɔ cogoya dɔ kunun nana ne ka minɛn ye minɛn tonnen don taa yɔrɔ tɛ o bɛɛ la u ye yɔrɔ nin ci mun bɛ fɔ a la bilen ne kɔni u ka a lajɛ mali faamaw u ka a lajɛ ka ko dɔ kɛ ko dɔ ye o de ka ɲi parce que n'u y'a kɛ fantan na cogoya dɔ la ni fantan ko ala a ma nɔgɔ dɛ fantan kasikan ani yatimɛden kasikan ani falatɔ kasikan a bɛɛ de kelen ye jigi tɛ ni ala kelen fɛ tɛ jigi foyi t'an na mɔgɔ minnu fana bɛ k'an jigi tugu n'a fɔra olu b'o fana jigi kari an b'a kɛ cogo di minnu y'an jigi tugu olu y'o jigi kari o bɛ fɔ cogo di a nka n'a fɔra ko nin cɛkɔrɔba ɲɔgɔn de bɛ yɔli yɔli la a y'o ye ala bolo ka na so ala ala ka mɔgɔ ɲuman hinɛna a la fana tugun n'a fɔra ko ko ko a y'o fana ci ka bɔ yen hali ka bugu yɛrɛ jɔ baara don an bolo hali ka bugu jɔ hali kunun an ka sotigi an lajɛ ko an ka yɔrɔ dɔ ɲini ale bɛ jɔ seulement parce que kɔrɔ hinɛ tɛ hinɛ tɛ n'a sɔrɔ u tun ye kalo saba kalo naani d'a ma an bɛ solution sɔrɔ an tɛ solution sɔrɔ o bɛ dɔ ye faamaw ka a lajɛ yɛrɛ de u ka hinɛ fantan na n'i y'a ko jamana diyara faama de hinɛna fantan na jamana bɛ diya ni fantan ko k'a tɛ eh, faama ko k'a tɛ hinɛ fantan na jamana bɛ diya cogo di fantan den laban bɛ kɛ wagabonw ye u bɛ kɛ suɲɛminɛw ye u bɛ kɛ dɔrɔgutalaw ye mun kama de dusukasi b'a e bila a la e yɛrɛ ɲɛ bɛ faamadenw na u bɛ ka kɛwale min kɛ fantandenw na ni se t'i ye i bɛ kojugu kɛ i tɛ kojugu kɛ
ah? voilà an balimaw an bɛ aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye halisa an bɛ eh, kɛnɛ in kan donc témoignages kɔni bɛ ka kɛ donc an bɛna an fa dɔ ka témoignage ta waaleykum asalaam taala wa barakatu kɔri basi t'aw yɛrɛ la a denbaya yɛrɛ awɔ ne ye yan sigibaga dɔ ye ne tɔgɔ ye gawusu kamisogo awɔ ne yɛrɛ ka so tun bɛ yan n y'a san ne y'a san eh, falajɛ turelakaw bolo u ye notification d'u ma eh, meriba adama sangare ka signature b'a kan o de ye notification di turelakaw ma u nana n'an ye ko droit coutumier wa an t'a si dɔn k'u fa dugukolo don u y'a morcelé turelakaw ye eh, adama sangare meriba ye notification d'u ma an y'a san an ka papiye b'an bolo ne kɔni ma se ka n ta in yɛlɛma k'a kɛ pɛrɛmi ye mɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'u ta yɛlɛma k'a kɛ pɛrɛmi ye donc u ka pɛrɛmi wari a donna trésor de kɔnɔ an fana y'an ka notification de u y'o de d'an ma dalilu min b'u bolo an t'a dɔn an tɛ morcellement kɛla ye an tɛ meri ye an tɛ fosi ye an y'a san an y'a san n'a papiye de ye papiye in fana administration dɔ de fana y'a bɔ wa eh, eh, eh, eh coutumier dɔw de fana y'a sera n'a ye u y'a ko ne y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni y'a sɔrɔ an ka papier b'an bolo voilà
d'accord mm. welekan jumɛn b'i bolo ka di mali faamaw ma bon welekan min bɛ ne bolo ka a lase mali faamaw ma eh, o tɛ welekan gɛlɛn ye o u nana an ka yɔrɔ u y'a daminɛ depuis aéroport gidɔrɔn in na ka na bila fɔ garabali la u y'a bɛɛ ci ko zone aéroportuaire don an kɔni bɛ tilebinfɛ kote in fɛ fɔlɔ o y'o bɛɛ daji ka taa se eh, fɔ febak ma ko zone aéroportuaire zone aéroportuaire an bɛɛ bɛ bamakɔ yan an ye bamakɔ ka denw de ye an b'a dan dɔn a bɛ wuli yɔrɔ min na ka bɔ wara ka sira fara la ka na se yan ma an b'a dan dɔn donc eh, u k'u jija u ka baara u k'a tɔ lase n'u y'a tɔ lase o tuma olu faama kelenw de ye papiye d'an ma o tuma an kɔni tɛ jɛn an ka yɔrɔ kɔ n'an bɛ taa kiri min na an bɛ taa o kiri la ni mali ni mali kiri ne hakilila o dan ye suprɛmu ye ni o m'a ban n'an bɛ taa diɲɛ fan min fɛ an bɛ taa yen n'o tɛ an tɛ jɛn an ka yɔrɔ kɔ mɛ u kana parti pris k'a la dɛ n'u ye parti pris k'a la jamana in tɔ bɛ ɲagami dɛ parce que zone aéroportuaire an b'a dan dɔn an ye yan ka denw ye an b'a dan dɔn Olu bɛ zone aéroportuaire fɛ an y'a mɛn o san na ko usine ninnu ko a déclasséra k'a déclasséra ko ka titre bɔ a la ɔ ko baarakɛyɔrɔ fana don k'anw ta tɛ baarakɛyɔrɔ ye k'anw ta ye siso ye, n ma hakili la mɔgɔ minnu bɛ taa baara kɛ usine in na bɔn n'i y'a mɛn i bɛ taa baara kɛ siyɔrɔ de b'i bolo mɛ u ko k'u y'a dekilase ko k'a bɔ zoni kɔnɔ ko k'a kɛ titiri ye k'a di sedu ma alihamudulila sedu y'anw yɛrɛ balimakɛ ye n'u ko k'u y'a dekilase a ka ɲi kɛ mɛ minnu ma dekilase ni papiye t'u bolo k'an bɛɛ bɛ zoni kelen na aa u k'u jija dɛ baara in kana jɔ dɛ ni baara in jɔra a bɛ na ni dega min ye a fanga ka bon kojugu parce que an minnu fɔlɔ karila an tɛ diɲɛ dɛ fɛn fɛn min bɛ bɔ a la an t'a dɔn mɛ an tɛ diɲɛ parce que an y'an ka dɛrɛmɛ fila sɔrɔ cogo min na anw de b'a dɔn u k'u jija baara in kana jɔ ɲɛnawolomali kana k'a la foyi kana k'a la n'u b'a kari u k'a kari fo wara ka sirafara hali n'u bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ u k'a kari o tuma n'a banna kari la tuma min na sa o tuma anw minnu tɔɲɔna an bɛ jɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye an b'an ka hakɛ ɲini min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ o de y'o ye ala sago aw sago dɔnke an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ aw ye halisa an bɛ zoni ayeropɔritiyɛri in yɛrɛ kɔnɔna la dɔnke an sigilen filɛ nin ye etazi dɔ de kun kan dɔnke yɔrɔ in kɔni hali sisan masin a bɛ cili la dɔnke aw minnu tun bɛ k'an lajɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna a ma a bɛ to aw kɔnɛkitelen ni min bɔra a ko la an bɛna a ɛnfɔrimasɔn di aw ma hakɛto b'a kan wasalamu